Matiu isi nke anọ Mgbe ahụ mmụọ nsọ duru Jizọs gaa n'ọzara ka ekwensu wee nwaa ya. Mgbe o busiri ọnụ ụbọchị iri anọ ehihie na abalị, emesịa agụụ gụrụ ya. Onye ọnwụnwa wee bịakwute ya sị ya, Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, kwuo ka nkume ndị a ghọọ ogbe achịcha. Ma ọ zara, sị, E dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, Ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama ọ bụ okwu niile ọ bụla nke si n'ọnụ Chineke pụta. Mgbe ahụ Ekwensu kpọọrọ ya baa n'obodo nsọ, o wee guzo ya n'elu akụkụ ụlọ ukwu Chineke. sị ya, Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, tọọ onwe gị n'ala, n'ihi na e dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, Ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu banyere gị, ọ bụkwa n'elu aka ha ka ha ga-eburu gị, ka ị ghara ịkpọbi ụkwụ gị na nkume ma eleghị anya. Jizọs sịrị ya ọzọkwa, E dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, Anwala Onyenwe anyị Chineke gị. Ọzọkwa, Ekwensu kpọọrọ ya gaa n'ugwu dị oke elu wee gosi ya alaeze niile nke ụwa na ebube ha. O wee sị ya, Ihe ndị a niile ka m ga-enye gị ma ọ bụrụ na ị ga-ada n'ala kpọọ isi ala nye m. Mgbe ahụ Jizọs sịrị ya, Laba, Setan, n'ihi na e dewo ya n'akwụkwọ nsọ, sị, Onyenwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọ isi ala nye, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-efe. Mgbe ahụ Ekwensu hapụrụ ya, ma lee, ndị mmụọ ozi bịakwutere ya, na-ejere ya ozi. Ma mgbe Jizọs nụrụ na e tinyere Jọn n'ime ụlọ mkpọrọ, o wezụgara onwe ya jee Galili, o wee hapụ Nazaret bịa biri na Kapanaum nke dị n'ụsọ osimiri n'oke ala Zebulọn na Naftali, ka okwu e kwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma wee mezuo, sị, Ala Zebulọn na ala Naftali n'ụzọ oke osimiri, n'ofe Jọdan, Galili nke ndị mba ọzọ, ndị ahụ nke nọdụrụ n'ọchịchịrị hụrụ oke ihe, na ndị nọkwa n'ala na onyinyo ọnwụ, ndị a ka ihe kpọlitere. Site na mgbe ahụ, Jizọs malitere ikwusa na ịsị, Chegharịanụ n'ihi na alaeze eluigwe dị nso. Ma mgbe Jizọs na-ejegharị n'ụsọ oke osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Saịmọn nke a na-akpọ Pita na Andru nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ n'oke osimiri, n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. O wee sị ha, Bịanụ so m n'azụ, m ga-eme unu ọkụ na-akụpụta mmadụ. Ozugbo ha wee hapụ ihe niile ha ji egbu azụ sobe ya, o wee si n'ebe ahụ gaa hụ Ụmụnne abụọ ọzọ, Jems nwa Zebidi na Jọn nwanne ya, n'ime ụgbọ ha, ha na nna ha Zebidi na-ekezi ihe ha ji egbu azụ, o wee kpọọ ha. Ozugbo ha wee hapụ ụgbọ ha soro ya, Jizọs wee na-ejegharị na Galili dum, na-akụzi ihe n'ụlọ nzukọ ha niile, na-ekwusakwa ozi ọma nke Alaeze ahụ, na-agwọkwa ọrịa niile dị iche iche na nrịanrịa niile dị iche iche n'etiti ndị mmadụ. Akụkọ ya wee gazuo na Siria dum, ha wee kutere ya ndị niile ahụ na-adịghị mma, ndị ọrịa dị iche iche na mmekpa ahụ dị iche iche jisi ike, ndị mmụọ ọjọọ ji, ha na ndị ose na-ese, na ndị akụkụ ahụ ha nwụrụ anwụ, o wee mee ka ahụ dị ha ike. Ọtụtụ igwe mmadụ wee si na Galili, Dekapolis, Jerusalem, Judia, na n'akụkụ Jọdan soro ya.